ọ bụ na ọ bụ na ịbụọ abụọ ka o nwere ma ịtọ o kwe m na-edi mana nna ihe a ọ dịzi ka di ya emesigo n'ihe niile a ya-eme ụtọ niile dị n'ime di ya ire onye mụrụ ụmụ isii o nwe ihe ọzọ fọziri n'ime afụ ya n'anya mana achọrọ m onye ụmụ ya ya-eto echi etiwe ya nọ my daddy ya nọ my daddy tupu ị malị ya ụ- ụ- ụ- ụmụ isii akụgbuo m

ịma na ezigbo akwado ka anyị na-achọ ezigbo akwado ka anyị na-achọ ezigbo akwa ka nwaanyị na-achọ ezigbo akwado ka anyị ee ndị be anyị dejeni anyị abịakwanị ọzọ n'ije ịhụnanya nke ndị Ichaka Studios na-ewete chetanụ na ije ịhụnanya bụ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị chọlụ di na ndị chọlụ nwunye dị enweta onye ịbọ Mm. unu nee anya n'ive onyonyo unu ya-avụ akala ekwentị anyị ka ọ na-aga onye ọbụna chọlụ nweta di na ị chọlụ nweta nwunye bịava n'Ichaka studio kpọọ akala ekwentị a na anyị ya-aza gị ee onye nọ mụ n'aka nri bụ ọmalịcha nwa agbọghọ nne m gwakana anyị ava gị chekwalụ ị sị na ọ sweetest ee ọ gịnị nwata na-asọ rịrịrịrịrị oo onye nọkwanụ m n'aka ekpe abịawakwanị n'ije ịhụnanya mbụ mana o nwetarọ ive ọ chọrọ um, kedụzidị ava gị nwanne m Afa m bụ Dennis Ọgụ. Hmm. Abụla ezi ibi n'ala Ekiti. ehe ezi ibidi hei ọ gịnị ee o nwere ive anyị na-aga na-eme n'ije ịhụnanya a n'Ichaka Studios. Onye ọbụla ya-esonyela anyị tupu anyị agava n'iru onye anwa ya-emeneta ọkpa n'ana. Sweetest, anyị na-akpọ gị ka ị tiela anyị ọkpa n'ana ka anyị wee malụ ma ọ kwa ive a na-ekwu ka a na-eme. Sweetest nwanyị ọma, sweetest nwanyị ọma, nwaanyị a malị mma anyị abịakwanị hei ebe niile elu elu o ebe niile na-eme pakapaka pọkọpọkọ nwaanyị malụ mma achala ugo achala ugo nwaanyị ya ọma meghalịa arụ nje gbadie o ee eze ibidi n'ama ichi ihe etila anyị ọkpa n'ana ka ọ ka anyị gaba n'iru hei wee eze ibidi dee n'isi ọjị wee eze ibidi n'ama ichi odogwu dị na nwoke odogwu na-eli chicken na banana ka ụwa mali ni so bili wee eze ibidi meyalike na-arụ ka ụwa mali ni sowe bili hei ogene ogene ndị anambra south ndị na-egbu ego mma na va bịakwanụ ogene ogene akanyụ akanyụ akanyụ akanyụ gbadie ehe. ee ndị be anyị unu abụọ ni anụ na ene na nwa ya ka makwa otu akwa ee sweetest ị dịkwanụ m ka onye m vụgolu mbụ ebe a ee nke bụ eziokwu bụ na ee abịabugo m mbụ oge di m bịa sị na ọ nwunye ka ọ na-achọ m wee bịa mụnwa na onwe m wee kpebizikwe na mụnwa chọkwuzi di achọghịzi m ịnụzi ya bụ di m mụnwa ezinụlọ ah, ah, ọ ife na-eme ma agwasịkwa ụgbọ oloko gwakana anyị ụdịrị nwoke ị chọrọ na-ekwusikwa ike achọrọ nwoke nwere arụ gbakwuo agba makwuo mma wee jide Ogene. Ogene. Hey. Ogene. Ehe. Eze ibidi n'ama ichi. Ị ma na ị bịawo mbụ. Bịabu. Ee, kọwakwa ụdịrị nwaanyị ị chọrọ ọzọ

ọ ọ na-eme ihe ndị dị ejenzi ejenzi ka afọ nwaanyị ọ ya bụ nkụkụta oge adịghị mma udo dị ọ dịkwana ka ya n'ibe enwe bụzi njedebe bus stop gị Mm? ngwa tụgharịkananị ka unu vụọ onwe unu ka anyị wee na-aga Hai, mmanwụ mmanwụ na-apụ mmanwụ na-apụ

mana eh, adanri biko nwekwa ife m chọkwala ikwu ejikwa m ụmụ isii eji m ụmụ isii eh? eji m ụmụ isii i ji ụmụ isii isii nwanne m ị nụkwara n'ibe o kwuru ọ sị na ya ji ụmụ isii kedu ihe eji eme enye eh? m asị ka mma na-eji ya maka ị mara oyibo sị that na old wine tastes better mhm. mana ụmụ isii ya ọ bụ n'ịbụọ abụọ ka o nwere ma ịtọ o kwe m na-edi mana nna ahịa eh? ọ dịzi ka di ya emesigo n'ihe niile a ya-eme ụtọ niile dị n'ime di ya onye mụrụ ụmụ isii o nwee ihe ọzọ fọziri n'ime

anwụọkwana m nya m chọbalụ gị onye ọzọ nya m chọbakwuolu gị onye ọzọ nke ka a na-asị na this world no balance no balance no balance balance udo dị ka anyị jee nụpụta ee ndị be anyị ọ kwanụ n'ibe a ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụnụ anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya-akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa n'ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye dejeni rinne ee anyị na-ekene ndị vụlụ na ive enwe ịchaka studios na-eme na-aga n'iru na-aga nke ọma

hmm. special ekene ya ekene pụlụ iche ka m bu wee na-ebutelụ Lady Maureen Gwacham nke bụ house member representing Ayamelum and Oyi local government na Anambra State maka na ọ nya bụ onye si anyị gava n'iru anyị bịa na Best Western Meloch na nya ya-enye anyị ohele ka anyị mee ive niine anyị chọlọ ọ narọkwa anyị ego na ọ kwa na nkịtị Lady Maureen Gwacham deje rinne ezigbo mmadụ ka ị bụ ezigbo nwanne m ka ị bụ daalụ o chukwu gọzie gị wee na-agwakwa ọha na eze nekwenụ Best Western Meloch unu agbawokwenye ọsọ ndị nwa na-akwado anyị bịakwanụ na-atụnyelụ va na-atụnyekwuru unu ndị anabel ụmụnne m